Amene anapanga phuma anali a Chimwendo Banda, kaya inali kampeni chifukwa tinali tangotsala ndi masiku ochepa chabe kuti tikaponye voti pa 16 September 2025, basitu kuthamangatu ku Ntcheu akuti kukatsegulira Ntcheu Stadium, kuipanga check ndetu inali chani? Inaitatu inalitu isali ready tu kutakoku. Basi nde iyayi tadula liboni tatsegula stadium chani? Mmesano tsopanono yatsekedwa dzulo movomerezeka kuti tsopano tayitseka timalizitsebe zina. Otsekawotu nde kumakhala achina Jomo mothandizana ndi fam kumadabwabe kuti zikuyenda motani nde tifotokoze motere kunena kuti panalitu pa 12 September 2025, Pameneno a Chimwendo Banda ananyamuka kupitatu ku Ntcheu kuti akatsegule Ntcheu Stadium. Stadium yomwe yakhala ikumangidwa kuyamba mu chaka cha 2017 kumadzafika nde kuti chaka cha 2025. Kupanga check akutitu stadium yo inali itamangidwa kwa 99% kutanthauza zonena kuti no inali itatha ndithu kungotsala 1% kuti amalizitse zina ndi zina basi koma nde kuti gawo lofika ndithu 99 pa 100 linali litachitika meaning kunena kuti no stadium yo inali nde kuti ili ready nanga 99% tingakambe zotani? Now what happened achimwendo banda anaona zonena kuti ee apapa achakwera kuti akafike kosigwira mwina athamangiranso kwina tipangebe zonena kuti tiyitsegulire stadium tisalole zoti adzatsegulire akhale a dpp iyayi tiyitsegulire ifeyo mwina mwake ndekuti anthu aku ntcheu angazakopeke ndikudzativotera ife kunoti tapanga chitukuko china chake tipange register ndithu tinatsegulira ndifeyo mu ulamuliro wa mcp Mwaiona eti? Nde anayitseguliradi kumene kuja kunapita mafumu, chani, mwambo kumene kuja tsopano akuti dule riboni apapa nde kuti Ntcheu Stadium tsopano panopa tayitsegulira pa 12 pamenepo September mmene takambira eti nde titatsala ndi masiku angati titatsala ndi masiku 4 kuti tikaponye voti I think nde kuti nthawi imene inalinso nthawi imene kampeni ija imeneyi izitsekedwa or something basitu zinachitika zimenezizi. Kwamba nthawi imeneyoyo nde kuti Ntcheu Stadium yakhala ikumagwiritsidwa ntchito makamaka kuponyerapo mipira, anthu aku Ntcheu anali osangalala, si nde kuti chinthu chatheka tsopano, anthu akhoza kukadula chipo, chikopa pamenepo, naye nde kuti kuponya mipira, koma inali nde kuti no local football, mpira uja wonena kuti basi no ongozungulira Ntcheuyo, kaya ndi matimu amu Ntcheumo kumasewera pamenepo, chifukwa chonena kuti apart from kuti no. Ntcheu stadium ija yatsegulidwa ndekuti ndi anthu aboma andale nthawi imeneyo imafunikanso ndekutino ilandire ma license apaderadera komanso ndekutino a fam abwere adzatsimikize bungwe lija limayang'ana za mpira wa miyendo kuno ku Malawi kutino ndekuti stadium yo Ili ili fitted ndiyoti ndiyo ili ready kuti tikhoza pakhoza kumaseweredwa no mpira osangoti mpira wa wa basi no makwalala amene momwe ongozungulira ndi kuti nsewuyo koma pazitha kumabwera kaya matimu akuluakulu kaya ndi Bullets kaya ndi chani matimu akuluakulu ajawa zitha kumatani kumamenya ngati Super League ija zitha kumaseweredwa pamenepo TNM Super League mwaona ndeno a FAM anabwerano kuzapanga cheki ataunika bwinobwino ala ayi stadium iyi Ground lake silili bwino, sili siili fit yayi, ground silili bwino, it's not fit komanso nde kuti chani, nkhani ya chitetezo nde kuti sili pabwino chifukwa chonena kuti stadium yo sinamangilidwe mpanda olo chabwino kungokungilidwa mpanda uja wa mawaya uja sinapangidwe zimenezozo nde kuti mukuti chitetezo chizikhala bwanzi, ayi so stadium iyi ndiyonena kuti not kuyitseka A FAM ndekuti analengeza choncho kuwauza a khonsolo ya Ntcheu kunena kuti no stadium yanu panopa siili fit yayi chifukwa chonena kuti ife sitimangoyendera zimene andale amapanga timayenderanso malamulo a FIFA nde malingana ndi malamulo a FIFA stadium iyi siili chani siili set pazingopezeka zoti pakuseweredwa mpira ende muzisewerapo mpira otere koma ndekuti mpira ujawu sipazipezeka phindu limene limayenera mwina lizipita kaya ndi ku khonsolo kaya ndi ku FAM kaya ndi ku ndekuti boma la Malawi phindu limenelija silizipezeka pofa mpanda palibe ndi zina zoterezo mukukamba zoti a e mukamba zotani tikukamba zoti pakhala pakuseweredwa mpira pamenepopo ndikukamba zoti 99% nde tikamati a Chimwendo Banda naye ndi phuma bwanji phuma lake linalo lina kuti stadium ina itangosala pang'ono 1% mm kaya zinali ndale kaya koma 1% yeniyeniyi ndi zimene akukamba a FAMuwa zikugwilizana bwanzi? Ok stadium'yo anthu akhoza kukakhalapo mwaiona eti owonera mpira aja kukachemerera auze iwe ponya wakuti wakuti golesa chani chani akhoza kukatani kukakhala pamenepo ali ndi ma stand oti akakhalepo kuchokanso pamenepopo ndi zonena kuti ndiye kuti no a angakhalenso ma player akhoza kusewerapo mpira ground lilipo sizoti palibe iyayi. Koma a FAM akunena kuti ground lo kaya mwina mwake ndiye kuti sanalipange bwino kaya, kaya silili flat bwinobwino kaya zili motani, akuti ayi silili safe kufunika tikatani, tikachite kulikonzanso kachikenanso. Komanso ndiye kuti no mpanda uikidwepo chifukwa chani? Ife sitimangofuna zoti mpira uziseweredwa ndiye pasamakhale phindu. Phindu lizipita inu kwa inu a khonsolo, a Ntcheu. So apa sitingaloleze kupasani chilolezo chonena kuti paziseweredwa mipira ikuluikulu. Chifukwa mipira ikuluikulu ikamaseweredwapo ngati kwabwera kaya ndi De Dedza Dynamos, kaya kwabwera ndekuti kaya ndi chani, kaya ndi Tikuyerekeza kaya ndi ndekuti achina Bullets kaya ndi ndi Silver Strikers akupita kukasewera kumenekoko Ndekutino anthu apeze kuti akhamukira kumene kuja pamene afika kumene kuja afunika adule ma ticket kuti alowe muchani mu stadium muja chifukwa sangaonere mpira ngatino sanadule ma ticket ndeti ma ticket aja ndalama zimene zija ndi zimene zipezeke kuti zikupita ku khonsolo zina zikupita ku fam kaya zina zimapita ku boma kaya amaziyendetsa motani zakumipira amaziwa okha komano apapa olo tibweretsepo ma team akuluakulu kuti azisewerepo Ndiye kuti chani? Munthu akhoza kuionera ka game ija ngakhale sanatani, sanalipire chifukwa chani? Angoima kunja kuja, palibenso mpandanso ndipo akhoza kungoima, palibe, si, mutchinga ndi chani? Apezeke kuti anthu atani, aonera game ija. Ndiye kuti palibenso chifukwa chona kuti akadulire ma ticket. Pafunikira pakhale mpanda ona kuti utchinge ndithu basi. Ndiye kuti apapa tikhoza kunena kuti mpanda uja oti kumanga ndithutu mpanda kaya wa njerwa, utseke anthu asamatani, asamaonere mpira uja. Zomwe zichitike mkati zisamaoneke kunja. ndiye kuti anthu azitha kukhamukira kupita kulowa mkati ndi pamene pa gate ndiye kuti ndi pamene mungatani mungapezeke zonena kuti mwakaonera mpira zimenezozo ya ndiye ndi pamene pezeka kuti okay kuchoka nthawi imene a FAM anazapanga zimenezozo kajeni kawo ko inspection yawoyo kuzafufuza kenako kupanga recommendation stadium sitikupatsani license stadium ikuyenera itsekedwe sili fit sili ilibe security ilibe chitetezo chani chani kunapezeka zonoti anthu amasewerabe mpira pamene paja apa sewerabe mpira kufikira nde kuti dzulo pamene no uh, meya wa mzinda wa Blantyre a uh, Jomo anapita kumenekoko kukaonera mpira omwe unali kumeneko koma pajanso nayenso amakonda mpira komanso tikuzoziona kuti pajatu amayang'aniranso nayenso za maboma ang'onoang'ono tingoti maboma ndithu satati maboma ang'ono amayang'anira maboma Nanga si ndi mayor ndi chairmaninso kaya ndi president wa ma council onse ya akuno ku Malawi. President wawo ndiye maboma onse kumenekoko, ma local government eti. Ndiye anapita kumeneko ndimene amakamba zonoti okay apapa mpira uwu ndi omaliza kuseweredwa pa stadium imeneyi. Tsopano ikutsekedwa. Pamene ikutsekedwa chonchi, a khonsolo mukalandira ndalama osangozidya, muonesese zonena kuti nsewuso nde kuti mulumikize nsewu ochoka nde kuti kaya ndi munsewu mwenimweni kukafika nde kuti paja pa ku stadium ku mukuyenera muukonzeso bwinobwino. Kuti no anthu akabwera ma team aja sazasiya ma galimoto awo mpakana akumatitimira pamene paja apa iyayi. Zofunikira zonena kuti no chilichonse chitheke chimalizike kuti no payambe no kuseweredwa mipira ikuluikulu Kuzipezekanso kaphindu kenakake kamene kazipita ku khonsolo, malo akhale otetezeka komanso pazikhala anthu azilipira pozaonera mpira zinthu ngati zimenezo zoti nde stadium ija yatsekedwa. Anyways timakamba zonena kuti a Chimwendo Banda anali ndi phuma of course tingamanena kuti stadium inali itatha komano 1% inali isanamalizike chinthucho ndekuti sichikubweretsa ndalama nde Tinganene kuti no zolinga zimene anayimangira stadium yo apart from mwina kusangalatsa anthu kuti azikaonerapo mipira, zolinga zina kuti pazipeleka zikapsuka ndalama nde kuti zina izi sizingakwaniritsidwe pamenepopo nde muchitseguliranji zinthuzo pamene nde kuti zolinga zenizeni sizingapezeke kuti zikukwaniritsidwa, sizingabweretse phindu ku boma ngati la Ntcheu. Mwaiona eti? I think pamenepapa tikhoza kuona kuti anapupuluma pamenepapa. Kumapeto kwenikweni amayenera angozisiya kuti mwina mwake zimalizidwe bwinobwino koma ndale ndale ndale. I think izi zinali ndale cholinga chonena kuti apezebe tima points tina take pamene tinkapita ku chisankho cha pa 6 September 2025. Now, akaka nde kuti no sikoyamba si kesi yokhayi iyayi. Taonanso nde kuti no stadium ija ya amati Joyce Chitsulo Stadium eti? Mwanza Stadium ijayi. Munaionatu. Inapeze kuti anayitsegula, iyayi a Chakwera apa nde yatheka chan chan chani, nthawi imeneyonso nthawi ya kampeni. What happened next I think kaya inazagwa kaya chinachitika ndi chani. Mukuona kuti zina zake zinalibe zisanamalizike bwino bwino. Zinthu zija zosakhala bwino. Zitukukozo bwanji osang. Pali zina zitukuko zina zake zimene I think achina Peter Mutharika aja anazisiya mu 2020 eti ndekuti achina Chakwera aja anazimalitsa nkuzazitsegulira okha. Bridge yomweyi. Bwanji inu sanaitsegulire, bridge ya pa Lilongwe, sanaitsegulire chifukwa chani? Sizoona inali isanathe. Zinthu zimene zisanathe zisiyeni, chifukwa pamene mukazitsegulira mukhala ngati mukuona kuti zinthuzo zatha. Kupeza kuti chidwi chachoka kumene kuja tsopano tikukapanga zina pamene zinthu zija sizinathe. Ndiye tikumaganiza kuti ah zinthuzi zinamalizika chifukwa chake zinatsegulidwa pamene zinthu zija sizinathe. Tizisiye! Kaya ndekuti ulamuliro wathu upezeka zonena kuti a udutsa zinthuzo zisanatani zisanama zisanamalizike zisiyeni zinthuzo ndi za malawi si za chipani si za chani zidzathandiza malawi zipange bwinobwino mwa dongosolo bwinobwino mpakana zimalizike kaya azazitsegulire ndi ndani komano pamapeto penipeni tikufuna zinthu zomwe zingathandize malawi osati no zinthu za ndale kapena za chipani aa akuti